Anois táim ag caint le Laura Radden ó Áras na Gaeilge. A Laura, conas atá tú? Go breá, go raibh maith agat. A Laura, an féidir leat a insint dúinn faoi stair Áras na Gaeilge, le do thoil, an obair a dhéanann sibh inniu agus faoin bpost nó ról atá agat leo?
So táim féin ag obair leis an Rannóg Pobail agus Gnó le Foras na Gaeilge. Tá Foras na Gaeilge ann le tacaíocht a chur ar fáil go forleathan sna 32 contae, mar a bhaineann le go leor réimsí éagsúla, sé sin, oideachas, na healaíona, ag cur tacaíocht ar fáil do ghrúpaí pobail, mar aon leis an earnáil ghnó. So, táim féin ag obair leis an Rannóg Pobail agus Gnó agus tá muid ag díriú isteach go príomha le cúpla bliain anuas ar an bhfeachtas Gnó Means Business agus muid ag iarraidh an earnáil ghnó a mhealladh i dtreo an Ghaeilge a úsáid mar chineál straitéis mhargaíochta agus go mbeadh tacaíocht ar fáil do ghnólachtaí beaga atá ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn agus seasamh amach lena custaiméirí agus iad ag iarraidh cineál branda nuálach nó cineál íomhá ar leith a chruthú dá gcustaiméirí.
Sin an-shuimiúil. An bhfuil sé fíor chun a rá, ceapaimse go bhfuil, go bhfuil níos mó tóir ar an nGaeilge mar uirlis mhargaíochta sa lá atá inniu ann ná mar a raibh blianta ó shin? Is cinnte go bhfuil. Ceapaim go bhfuil daoine i bhfad níos oscailte chuig na féidearthachtaí a bhaineann leis an nGaeilge mar uirlis mhargaíochta. Tá bealaí éagsúla leis an nGaeilge a chur chun cinn, is féidir ainm Gaelach a úsáid ó thaobh do bhranda de. Is féidir cur le cineál na comharthaí atá agat i do shiopa, mar shampla, b'fhéidir gur mhaith leat comharthaí dátheangach a chur in airde, b'fhéidir gur mian leat do shuíomh idirlín a Ghaelú, b'fhéidir gur mhaith leat cúpla focal díreach a úsáid agus tú ag plé le custaiméirí. So, tá Foras na Gaeilge ar fáil le tacaíocht, comhairle agus cúnamh a ofráil d'éinne gur mian leo na féidearthachtaí seo a phlé agus na deiseanna a oirfeadh dá ngnó féin a fhiosrú. Tá bealaí éagsúla gur féidir linn a tacú le gnólachtaí, sé sin, is féidir linn seirbhís aistriúcháin a chur ar fáil, is féidir linn comhairle a chur ar fáil mar a bhaineann le leagan amach pé comharthaí gur mian leo a chur in airde, Tá Scéim Tacaíochta Gnó ar fáil againn ar fáil chomh maith ina bhfuil maoiniú meaitseála suas go €3,000 ar fáil d'éinne gur mian leo comharthaí dátheangach a chur in airde, b'fhéidir pacáistíocht dhátheangach a úsáid ar pé earraí atá á díol acu nó mar shampla más mian leo a suíomh gréasáin a Ghaelú chomh maith. is dócha, tá muid ag, tar éis a bheith, tá comhpháirtíocht déanta againn le déanaí le Páirc Tayto nó Tayto Park agus tá siad tar éis bróisiúr dátheangach a chur ar fáil do na turais scoile atá á n-ofráil acu agus turais scoile ar fáil trí mheán na Gaeilge, leo siúd anois. Chomh maith leis sin, tátar tar éis a bheith iontach báúil agus iad ag iarraidh comharthaí dátheangach a chur in airde mar a bhaineann leis an cóstóir is mó in Eoraip, an cóstóir Chú Chulainn. So, is rud iontach atá le ansin ina bhfuil comhlacht mór ina bhfuil thart ar milliún cuairteoir ag tabhairt cuairt ar an páirc in aghaidh na bliana. Anois. go bhfuil fáil acu ar an nGaeilge, bíodh sé ó thaobh feiceálacht na Gaeilge agus deiseanna úsáide spraíúla chomh maith ó thaobh na turais scoile Gaelach a bheith ar fáil. Agus ba mhaith liom go mbeidh gnólachtaí beaga ag breathnú ar na comhlachtaí móra seo agus ag smaoineamh cad iad na bealaí gur féidir liomsa an Ghaeilge a chur chun cinn, conas gur féidir liomsa seasamh amach in iomaíocht leis na gnólachtaí eile atá b'fhéidir ag. ag tabhairt faoi an earra céanna a dhíol.
Sea, tá deá-scéal le Tesco agam faoi sin. Is cuimhin liom cúpla bhliain ó shin, thosaigh fear ó Chontae na Mí darb ainm Seán Ó Buachalla feachtas ó thaobh na scipéidí féin-seirbhíse Tesco agus comharthaíocht dátheangach a bheith ar fáil agus dúirt siad cúpla bhliain ó shin go mbeidh comharthaí dátheangach le comhstádas don Ghaeilge ann nuair a osclaítear siopaí nua acu agus nuair atá comharthaí nua á ordú acu agus tá siad ag smaoineamh faoi rogha Ghaeilge a bheith ar fáil ar na scipéidí féinseirbhíse. Is scéal iontach é seo, nach bhfuil? Is cinnte go bhfuil. Arís, sin sampla iontach de chomhlacht mór atá tar éis an luach a bhaineann leis an nGaeilge mar uirlis margaíochta a aithint, agus arís, gur rogha í an Ghaeilge dá gcustaiméirí, gur mhaith leo an Ghaeilge a fheiceáil, gur mhaith leo go mbeadh an deis acu an Ghaeilge a úsáid más é sin an teanga gur mian leo. So arís, tá muid ag iarraidh go mbeadh an cineál oscailteacht seo agus an baúil sin atá léirithe ag comhlachtaí móra cosúil le Tesco, go bhfuil sé sin mar cineál dea-shampla agus dea-chomhartha do dhaoine atá ag breathnú ar na féidearthachtaí agus go bhfuil bealaí iontach simplí ach éifeachtach leis an Ghaeilge a úsáid chun do ghnólacht agus do sheirbhís a chur chun cinn i measc an phobail.
An féidir leat a rá dúinn cad é an teachtaireacht atá agat thar ceann Fhoras na Gaeilge do ghnóthaí amuigh ansin sa phobal mar gheall ar an Ghaeilge? Ná bíodh imní ort. Ní gá go mbeadh tú líofa leis an Ghaeilge a chur chun cinn i do ghnó. Smaoinigh air mar straitéis mhargaíochta, smaoinigh air mar uirlis ann héin. Agus má tá tú ag smaoineamh gur bealach úsáideach a bheith ann, tar i dteagmháil linn, tá muid ar fáil i gcónaí le tacaíocht, comhairle, cúnamh a chur ar fáil agus breathnóidh muid ar na féidearthachtaí a bhaineann le do ghnó. Ní oirfeadh gach. straitéis do gach gnó, ach tá muidne ann leis an chomhairle is úsáidí duit a chur ar fáil. Agus ag deireadh an lae, níl muid ag iarraidh go mbeadh faitíos ar aon duine na deiseanna seo a fhiosrú agus na féidearthachtaí a fhiosrú chomh maith. Is cinnte go bhfuil luach ar leith ag baint leis an nGaeilge mar uirlis margaíochta agus léiríonn an taighde go bhfuil custaiméirí sásta suas go 50 cent níos mó a íoc ar phraghas pointe, €2, má tá an Ghaeilge bainteach leis an mbranda sin, mar aithníonn an custaiméir sin go bhfuil an branda sin deartha go speisialta dóibh siúd agus gur rud éigin atá ag díriú isteach ar a gcultúr agus a n-oidhreacht so is cinnte go bhfuil deiseanna iontach leathan ann d'aon duine atá ag smaoineamh ar an Ghaeilge a chur chun cinn ina ghnó. OK, Laura, just mar fhocal scor, em, má tá aon daoine sa phobal, eh, nó san earnáil gnó ag éisteacht linn inniu, an féidir leat a rá dúinn, eh, cad é an bealach is fearr chun teagmháil a dhéanamh libh? Cinnte, is féidir teagmháil a dhéanamh linn go díreach ag gnó, G N O, ag Foras na Gaeilge, ponc IE, agus, mar aon leis sin, is féidir dul ar an suíomh idirlín www. gaeilge ponc ie agus slais gnó agus tá gach eolas ar fáil ansin mar aon le sonraí teagmháil le an fhoireann. Tá muid Tá muid ar fáil ar Twitter agus Facebook chomh maith mar Gnó as Gaeilge ar Twitter agus tá leathanach Gnó Means Business againn ar Facebook so déan cinnte muid a leanúint agus is féidir teagmháil a dhéanamh linn ansin chomh maith. OK Laura, go raibh míle maith agat. Go raibh míle maith agat héin.